Hi, welcome. It's Anifa YouTube channel here. anawaponda pa mimba kuwaponda kuwaponda kuwaponda kenako basi anazanso amaona kuti ah anopa kuti ndikupheni ndikupondani ndikumenyani simufa nsanga iyayi ndikupita kaye kwathu ndikatenge mpeni ndikubaya ndikupheni ndimaona ngati nzonama ndimaona ngati ndi bodza ananyamuka ulendo upita kwawo atafika kwawo anatengadi mpeni timva nkhani ya munthu wina yemwe akuti adali chigawenga choopsa kwambiri m'boma la mulanje yemwe mpaka pano mbiri yake siifufutika Tamvani yalondola nkhaniyi itakumana ndi anthu ena m'bomali omwe amakambirana za mbiri ya munthuyu yemwe akuti adali okhwima ndipo adasanduka atamwalira makwasa ndikuona tizinyama tichi azidya tikumanya mbita ja kumanya mbita mbali zimene zazikulu zikulu imene kuti tifotokoze nyama kuti nyama ma- maonekedwe ace takuona kuti nazo zodabwisa kwa ine kuti sinazionepo koma chimozi mwa icho inali nkhope ndendende ya mmene anali mmene analili Sinjaniyo kenako basi pamene zija zinalowa anthu anabwerera ndikukwirira ndikukwirira ndikukwirira manda aja pamenepo ndi pamene anthu tinafufuza mbiri ya chigawenga chimenechi munthuyu akuti anali wamphamvu kwambiri ndipo amatha kulimbana ndi gulu la wanthu osamutha akuti atabaya munthu wina pa mowa iye adathawa ndi kukazipha pakumwa mankhwala ophera makoswe a temik zomwe zidapangisa kuti anthu ayambe kuona zinyama zolusa zomwe zimasautsa anthuwo usiku zomwe adaganiza kuti munthu uyu adali atasanduka nayi nkhani yonse tsiku lalero mukucheza ndi ine christopher bred kuchokera ku khatabe ndimakhala ku khatabe koma kwathu ndi ku Mulanje Ah, nkhani imeneyi idachitikira ku Mulanje muzi mwa Ngolowera TA Chikumbu kodi nkhani idayamba bwanji nkhani iyi ndi ya chigawenga china chimene zina lake ndi sinjani koma zina Sinjanilo anangompasa pena paliponse amamusanduza kuti sinjani iyeyo anali chigawenga choopsa kwambiri chokuba chimene iyeyo ama chimene ntchito imene ankaziwa inali yokuba komanso amakwanisa ndithu kumenya ndithu ndi mwachitsanzo anapita ku Luchenza ndikukaba kumeneko atapita kumeneko ndithu anaphako ndithu amayi Ah, polisi atabwera ndithu anamuthamangisa koma iyeyo chinthu chomwe anapanga anali wamankhwala kwambiri ona kuti akatha- akamuthamangisa amapezeka woti pamene akuthamanga muja kuti atha kumuona kuti ndi uyu ali apitapoyo amangosowa basi ngati imusowa kusaoneka bwino kudziwa kuti kodi mankhwala ache kaya amasowa motani pamene psiliza koma angosowa ndikuti paipo simumpezanso ndiye chigawengachi chakhala chikuzunguza mmuzi mwa ngolowera komanso chakhala chikuzunguza ndingoti kuti dziko la malawi chifukwa tana kuti amaba malo osiyanasiyana Ah, siku lina kunabweranso apolisi ku nyumba kwache ndipo apolisi atabwera anakwanisa kumuzembera kumugwira ndi kukamsekera ndipo tinangomvesedwa kuti ali ku chichiri pasanatenge one week tinamva kuti wathawa ku chichiri ndipo anafikadi kubwerera mmuzi mwa ngolowera amakwanisa ndithu sinjani kuba olo mbuzi ngakhale masana ndikukatenga mbuzi kukasenda koma palibe munthu amene akamuyimisa chifukwa chonena kuti anali munthu onena kuti ngakhale olo nkhondo amayiona komanso chiumboni wina amene ndingapereke munthuyi akakhapika kumukhapa chikwanje chikangozanda ndiye kuti azifika saizi yonena kuti kugonjesedwa anagonjesedwa malingana ndi nkhani yokhuza mpoto anaba mpoto pa nyumba ya amayi ena ake ataba mpoto kumene kuja anakagulisa kwa matokoso ndiye panapezeka amayi ena ake amene tinandikana nawo manyumba ndi anebasi amene angomwalira chaka chomwechi amwalira cha mu okutobalamu amayi amenewo anapezeka nawo kuti ataona mpoto uja anakana kuti mpoto uwu ndi wa ndani ndi wakuti akuti akudandaula mpoto wawo ndi pamene ah, nkhani inafika anaja ndikumuyitana sinjani uja ndikumuuza kuti "Ah, eni ake mpoto akuti akudandaula kuti mpoto waba kwakuti kwakuti nde anafunsa iyeyo kuti inu wakuuzani ndani malingana ndi kuti iye uja anali ndi mphamvu ijo samachita ndithu nayana kuti "Ah, atiuza ndi akuti akuti amayiwo sindingawatchule dzina chifukwa kuti angomwalira pompano ndiye ndi pamene anapezana kuti iye uja ananyamuka kupita kwa mayi aja ndiye ndifuna kuti tinandikana nawo chonchonchi koma nthawi imeneyo date yache ineyo ndifanira kuti nangoiwala popeza kuti ndi pakanthawi nde anapezana kuti atafika kumene kuja anayamba kuwafusa mai ake tena kwa anayamba kuwafusa anayamba kuwamenya nde ife tinalibe kuti mphamvu kuti tingatenge kuja kuti tikalandise ayi faona kuti kutengera chilungamo ife sitilangoasa kuti anali ndi mphamvu kwambiri komanso ngakhale apolisi anayamba kukhala ndi mantha kubwera kutengeranso ndi iyeyo mphamvu zake imene zinalili apolisiwo amamuopa nde anayamba ndithu kuwamenya amayi aja modesa nkhawa ife tikuona wawagwesa pansi ndi kuyamba kuwaponda pa mimba anawaponda pa mimba kuwaponda kuwaponda kuwaponda kenako basi anasankhula mau onena kuti ah, panopa kuti ndikupheni ndikuponda ndikumenyani simufa msanga ayi koma ndikupita kaye kwathu ndikatenge mpeni ndikubaya ndikupheni timaona ngati ife zonama timaona ngati ndiboza ananyamuka ulendo opita kwawo atafika kwawodi anatengadi mpeni ndiye amayi aja mwana wawo anapita kocheza amayi amene akamenyedwa aja nde anamva uthenga kwawo kuti mayi ako ukuku sizili bwino ndithu akumenyedwa ndi ndani ndi chigawenga sinjani mmene zilili panopa mayi ako avulala akutuluka magazi mkamwa komanso mmene azilili sakuyenda so muno bwino ndiye apita kukatenga mpeni kuti angwa nife timaona ngati zonama tinaima cha mumsewu ah, tinaona kunena kuti ah, akubwera kuja ndithu sinjani atanyamula mpeni nati mpeni wautali owala ndithu mayi aja atazuka pa nyumba pawo paja akuthawa komabe amathawira kumene kunali iye panali povuta kuti mayi athawira kuti popeza kuti kuyenda kumavuta koma nthawi imeneyo ankolo anga azikulu anga amene anali akuluakulu nthawi imeneyo anali akuona kwakuti apite mwina aka- akagwira amayi athawire m'nyumba timaopa kuti mukalowesanso nyumbamo kuti azilimbana ndife tiye tingozisiyani tingoziyang'anani anaimbira foni ku polisi koma apolisi pa nthawi imeneyo sanabwere akuti atanganidwa kunali kovuta kuti anthu apanga bwanji nawonso afumu kuimbirako kuti kuno kwavuta nawo afumu anangoti ifeso munthuyo sitingamukwanise kupitisa ripoti ku polisi ndiye anthu ankangoziyang'ana kuti a zachitetezo akuti sabwera ali bizi abwera nthawi ina iliyonse nde zikhala zovuta kuti munthuyo tipanga bwanji ndiye ndi pamene atayandikira kuti abaye amayi aja anampeza mwana uja akulira akuwalira amayi ake ndiye anayankhula mawu onena kuti ah ndikawapha amayiwo kumusiya mwanayo ndikuti mwanayo atani mwanayo avutika ndife timaona ngati mwina mwache ndi boza osaziwa kunena kuti akunena chilungamo kenako anamugwira mwana uja kuti ndiyambe kumbaya mwanayo ndikambaya mwanayo kenako nditani ndiwapha amayiwo tinali kudabwa kuti ah, kuti munthu akachitikirana kwa maganizo a- azimenezi akuwalingalira bwanji ndiye tinangoti kuza kuti mufuna kuti ndikupha ndiye kuti mwina mwache ndi mmene zikhala ndiye anthu amene tisadi kumu- kuitana alakusa kukhuze ngati mungalowerere mwapo ade ndithu apa ndikhoza kupha ndiye ife tinangokhala chete nafenso kuopa imfayo kenako basi pamene anamugwira mwana uja kuti azimbaya koma mwa ambuye panachokera munthu amene anachokera ku nyumba kwathu kuseri kwache ndipo anavula malaya ameneyo mpaka pano kunena moopa mulungu munthu sinimamuziwa ngakhale ena amanena kuti munthuyo on kwasikita iye chikumbu yomweyo koma ineyo kunena chilungamo sindinamuonepo ndipo sinimuziwa atulukira kuseri atulukira kumene kuja anamufunsa sinjani ananena kuti kodi iwe ukuganizira iweyo ufuna umu- umu- umulase mwanayo ni nzeru nde ah, sinjani uja anayankhula mawu onena kuti kodi iwe niwe ndani avitoli niwe ndani iwe ndani jani iwe sinjani umapanga zimenezi chifukwa chani anamuziwa zina ndipo ife nafe kudabwa kuti akuti adhawa achokera kuti kenako anamusiya mwana uja ndikuyamba kumenya ndani ndikuyamba kumenya mulendo amene anabwera uja koma nayenso anabwera atalezera kumenyana eh, ina- inachoka kwa amayi aja ndikupita kwa bambo uja amene anabwera uja nde anammenya kummenya kunena kuti atammenya anamulasa ndithu pa chest kumulasa analirabe ndithu kufuula atafuula anagwera ku nyumba ya kwathu kumene pabwalo la nyumba ya kwathu ndi pamene anayamba kutani pamene anayamba kumbayabaya kenako pamene mkulu wanga ankachoka ku bafa kuchoka ku bafa anamuza kuti amwene munthu musamphere pano so munthu mukamphera pano mutani mulakwisa ife tizakhala pa mulandu nde ananena kuti a kuteku zose ndi ma- ma- mapanga dala ndimafunaso mbumba yake yani yomweyi kuti ndithane nawo athamanga kupereka chibagira kwa mkulu wanga uyu mkulu wanga ndikugwera pasi kenako basi anatenga mpeni mkulu wanga kuti agwire mpeni uja anamucheka chala chimodzi mkulu wanga ndikutani yaja ndikugwera pasi mkulu wanga anangofuula kuti mayo kenako anagwa pasi kutatero ndi pamene anthu anamunyamulira mkulu wanga uja kuchipatala pamenepo mkulu wanga anali atangokhala pansi ndikumangoona ndikumangoyang'anira nawonso anali ndi mantha komabe analimba mtima ataona kuti m'bale wawo wachekedwa ndi mpeni athamangirabe pomwepo pamene bambo wanga ah, ambuyanga kuphatikizapo ndithu anko wanga aja anamugwira Sitijano koma kunali kuvuta kuti amugwira bwanji chifukwa kunena chilungamo munthu anali wamphamvu kaya fitness yake anali wamtali ndithu watupi komanso anali wazitho ndithu ndiye analephera kuti amu- amukwanitsa kumugwira ndiye inakhala ngati inayambika nkhondo sopano yamanja ndikuyamba kumenyana ndi pamene anthu anapita ku polisi ndikukaonesa chala cha mkulu wanga chinaduka chija ndikuvala naye kuchipatala mkulu wanga athaa kuchipatala atangomuthandiza ndikumu- ndikumatapo ndikumpasa mankhwala anathawa kuchipatala kumulanje mission ndikuthamangira ndikuthamangira kumene kunali chigawenga kuja kuti akabwezere Ndipo pamene lipoti la ku polisi likunena kuti analankhula mawu onena kuti ngati mungakwanise kumugonjesa pitani ndithu mukatani mukamugonjese chifukwa ife mmene tikuonekera tikhoza kumulephera nde ndi pamene mkulu wanga uja anathamanga komanso anko anga aja anathamanga ndikuyamba tani ndikuyamba kupanga chipolowe pamene paja ndikuyamba kummenya nde iyeyo bwene amene akakhala ngati amakwanisa mpaka anabaya bambo anga anabaya cha m'nkono ndithu ndi pamene anthu anamukwanisa kumulanda mpeni ndi kuuponya Ah, anko wanga anatuma amayi kuti lowani m'nyumba mkaleyani mukatenge chikwanje anakatenga m'nyumba chikwanje kumukhapa nthawi imeneyo tikangolira kumangoyang'ana kuti kulira ndithu ndi kumukhapa chikwanje ndikumukhapa mwendo uja koma mwendo uja chikakhatsika mataka amenya mwendo uja chikwanje chimangonjanja kumenya mwendo chikwanje kumangonjanja chikwanje kumangonjanja panali kuvuta kuti kodi munthu amugonjesa bwanji mwamona kuti azifuula amaseka amukula azifuula amaseka ndiye anayankhula mawu onena kuti koma ndikangoti ndapeza mpata otola chida nonsenu muli apa lino ndiphera amaziwadi kuti akangopeza mpata otola chida kapena akangoti amusiye ndi mphamvu ni moyo wake ndikuti atha kudzabwerera usiku chifukwa chigawenga chonena kuti chinali ni mfuti komanso chinali ndi anzace amene aka- akamuthandiza poti pa nthawi imeneyoyo anali yekha amene fukwa chinthu anabweka komanso unali masana anzacewo akaopa kuti afika bwanji kuti mphamvu zake zimene zinali zosiyana ndi anzacewo chifukwa chanali ngati msogoleri ndipo panafika ponena kuti panavuta kwambiri kutengera ma age anko wanga nthawi imeneyo anali ndithu ali achichepere mwina ndithanso kuti anali ndi zaka zawo ma 20 chakuti years iye anali ali wamkulu ndithu ndipo kunali kuvuta kuti amugonjese anapita kwa afumu kwa afumu kukatuma avakabu koma avakabu kuti abwere naonso avakabu anangobwera kungoima kumamuopa ndi mmene munthuyo akaonekera komanso kutengera mbiri yake ndipo kunali kuvuta kuti anthu apanga bwanji komabe anakwanisabe kuyamba kutani kuyamba ndithu kummenya kuyamba kumenyana kuyamba kumenyana amabwezabe ndithu mpaka mkulu wanga uja anakhapidwanso anachekedwa malo ena ake anamata kasemasema ndi kumucheka kumafuna kuti kwathu kunayi ngati beta anali kwa anthu kwana foro anakwanisabe kuyesera umunthu ndiye chimene chachitika mkulu wanga aja anangosowa pakhomo paja kungosowa posapezeka ndiye ife timaona ngati mwina mwake nkhondo yatha kenako anapita kaya kuti koziwa okha mmene anava kuti sindikuziwa kubwera kumeneko nkhondo ija inachoka pa bwalo pa nyumba yakwathu paja nkukafika pansewu kenako ndi pamene panali nthochi pamenepo nthochi umene unango unali unangopeta ndithu sunabereke akuthamanga kufuula kuthawa nthawi imene anthu asanabalalike kenako atabalalika anthu aja anakhapa nthochi uja atakhapa nthochi uja anayenda mwa anayenda ngati mokhwekhwereka ndithu ndikumuku ndikukhapa mwendo uja cha paka- pa- pa joint pakati pa chafu ndi mwendo mpaka ndithu anakhapa chikwanje chinalowa chikwanje icho chinalowa tsopano pamenepo pa chikwanje chinasala ka space ukukuku koma pa nthawi imeneyo atakhapa nthochi uja momuti anayamba kulira kuti apa ndiye wanditha ndi pamene ife tinadabwa kuti ah, munthu wakhapa nthochi munthu akulira kuti wanditha kuti chachitika ndi chani ndi pamene anamenya mwendo uja mwendo atapeza kuti kwangosala ndithu amwendo kokha ukukuku kaspesi kangosala kaspesi kang'ono kamnofu ndithu koma mwendonso uja ndithu watani wachoka ndithu ndithu tinadabwa kuti ah chikwanje angokhapa kamodzi mwendo kuchoka zikukhala bwanji kubwera kuti munthu a- amalephera kukhapika ndiye nthawi imene timene timene tifunse zonena kuti anthu afunsa bwanji ndiye kenako pamene anthu ena aja anamva kabwaja anangolowera ndikuyamba kuchimenya chigawenga chija pamene paja apolisi atamva zonena kuti chigawenga chija chakhapidwa mwendo mpaka mwendo ndithu waduka pamene apolisi anatulukira ndikunyamula chigawenga chija ndikumava nacho kumava nacho kuchipatala kuboma atasiya nacho kuchipatala kuboma anapezana kuti anatenga shonda mkulu wanga uja kenako anauza mkulu wanga uja kuti ife tikanakumanga ndikupangira kuti munthuyu akakhala pafupi mwina akhoza kubwezera chipongwechi kapena zigawenga zikhoza kumukhosa kuti zikubwezereni pamene anauza mkulu wanga kuti ah, chimene chingachitike apa munyamuke muzipita chani ku lilongwe kaya ndi ku blantyre kuti mwina mwake anthuwa kapena zigawenga zinazi sizibwezerera mbali afuko anthu ena amatha kubwezera mkulu wanga ananena kuti ayi sindingalole kuti abale anga azivutika ndiwasiye sindingalole apapa apa ndikhala kuti ndikhalabe konkuno ndi pamene anatenga chigawenga chija ndikuchithandiza ndikumumaliza mwendo uja ndikumpasa kandodo ndikumala ndikumayendera e, anatuluka muno bwino kuchipatala anabwerera muno bwino koma mwendo wachoka uja ndikunena kuti anamanga koma sanakhale kundeni nthawi yaitali anabwerera sen anabwereranso kunyumba pamene panakhala ngati mphamvu zokuba zija zachepa komabe amaba zinthu zing'ono zing'ono komanso amakwanisa ndithu ndikumapita kumowa ndikumakamwa ndiye tsiku loti izi- kuti azifa chomwe chinachitika nchonena kuti anapita iye kumowa atapita kumowa anapezana kuti ali pakati pakumwa mowa anapeza anzake pamene paja atapeza anzake aja anzake aja ndithu akumwa mowa muno bwino anauza anzake zonena kuti a akuluakulu chimene chingachitike apa ndichonena kuti ndikufuna zonena kuti mundigulire mowa ndimwe apo bii ndekuti apa ndiyamba kumenya mmodzi mmodzi ndi anthu anafunsa kuti "Ah, iwe mmene ulilimo ungammenye ndani kenako pamene paja anayamba kumenyana napo anayamba kumenyana ifeyo tinamva kuti ya kusinyana kumenyana anada kumenyana ndi anthu ife tinapita kumene kuja kukaonera koma kunali zino kunali zodabwisa ndithu zimene zinkachitika kumene kuti chifukwa unapeza ona kuti amatha ndithu akamenya muja mbabela kuti akusowa kumenya muja mbabela kuti akusowa ndipita kuti "Ah, kodi munthu uyu zikukhala motani ndiye ena kuti "Ah, munthu ibe mankhwala mankhwalabe ali nawo kenako pamene paja ndi pamene anayamba anthu anati anabwerabe gulu nkuyamba kutani nkuyamba kumenyana kenako atamugwira anamuvula trouser anapeza ndithu kuti mchiuno wamangiramo zimphinjiri anthu anachosa zimphinjiri zija atachosa zimphinjiri zija anapezana kuti anapepesa kuti akuluakulu basi mtani ndikhululukire ineyo apapa ndinagonja kale komano ndikuona kuti ndimafuna muno ndisi kuti ndimatha ndi anthu pamene paja anayambabe kutani anayambabe kummenya atayamba kummenya ndi pamene iye ataona kuti apapa zavuta anatenga mpeni ndikumulumphira munthu mmodzi ndikumubaya pa mtima atambaya anagwa atagwa anakomoka atakomoka iye amaona ngati wapha ndithu anapeza mpata othawa ndikuthawako atathawa anapita ku nyumba kwace atapita ku nyumba kwace ndi pamene cigawengaci cinapezana kuti cinatenga tameki ndi kumwa atamwa tameki ndi pamene anthu ananyamuka kuchokera kumene ankamwa mowawo kuti tipite tikatani tikabwezere nde ndi pamene anthu chikaza kuti kodi munthu uja aliko bwanji pamene anthu ana- analowa m'nyumba kupeza kuti munthu uja wamwa tameki watani watisiya ndi pamene anthu anapezana kuti anabwerera ndi kuwauza anthu m'muzimu kuti a munthu uja akukhala ngati wamwalira mu nyumbamo atapita achipatala kubwera kumuyeza kuti wamwa tameki atamuyika kupita kumanda ataikidwa anapezaona kuti patadusa masiku okwana atatu anthu anayamba kuona ngati munthu uja ali moyo Ndiye zakudabwisa kuti zikukhala bwanji ena kumati takumana naye pakuti pakuti. Takumana naye pakuti pakuti. Takumana naye pakuti pakuti. Ndi anthu amala kuti a zikukhala bwanji kuti munthu yona munthu uja wamwalira. Patapita ndithu ah, masiku angapo ndi pamene sopano tinayamba kuona kuti mmuzi muja mwayamba kuvuta. Muona kuti zinyama ndithu kumachokera ndithu kumalo akutali ndikufika pakhomo ndithu ndikumavutisa pamene pamwe mati kumaona mapazi amasuzumira pa window kuona kuti munthu uja kufufuza anthu akuluakulu ana kuti a munthu wasanduka nde ife tinadabwa kuti munthu asanduka bwanji kuti munthu akamwalira amasanduka nde ife timadabwa kuti zimenezo nzonama komano atazaona kuti munthu ujadi ataona kuti anthu kupita kumanda atati kumanda kujadi pamene anakumbidira munthu paja pafukuka ndithu koma zinyama zija zimayenda usiku okhaokha sizikaenda sizikaenda masana ndiye atazaona kuti unabwera ndithu sing'anga ndikuzitani akutenga mwana wina amene anali- anali mwana kukho- amene mwana kukhonde kapena kwathu kulimadi mwana osambinidwa amene ali wang'ono kwambiri anamanga nsalu ku- kumasoku ndithu ife tinapitako kukaonera mwambo wace anamanga nsalu kumasoku tonsefe amene tinali pamene anasukusula mankhwala kuti mwina mwace sanamisidwe tiziona ndithu mmene tikukhalira Ah, ife tinali odabwa kuona ndithu sing'anga uja atamumanga mwana ya ujeni kumaso atatenga mbale ikamuwo chimankhwala kuti ndikutani ndikuyi- ndikuyiyang'ana ndikuyang'anisa manja kumanda kuja nsana mtumbira uja ndikuutchira nsana ndikumayang'ana ndikumayang'ana kungati kunseyo kumene kumalowera maliro ndi pamene tinaona ndithu sing'anga uja akuitana za mu- mu- maitanidwe ache amene ndikhoza kukhala ovuta kume- kuitana kwache ndi pamene tinaona ndithu masomo atasukusula mankhwala kumakwasa ndithu kuona tizinyama tija tazidya tikumanyambita chani tikumanyambita mbale zimene zazikulu zikulu zimene kuti zifotokoze zinyama kuti nyama ma- maonekedwe ace takuona kuti zinayi zo- zodabwisa kwa ine kuti sinazionepo koma chimodzi mwa yocho inali nkhope ndendende ya amene anali mene analili sinjanocho nkupezana kuti anthu ena amantha ndithu mapezana kuti amakhala ndi mantha koma kusinga anankho amaona kuti amene ada- amene an- angapezeke kuti apapapa apezana kuti mwina manja watembenuka kapena ali ndi mantha kuti zinyama zija sizipembedzeka ndipo baso sizapembedzekanso kenako basi pamene zija zinalowa anthu anabwerera ndikukwirira chani ndikukwirira chani ndikukwirira manda aja pamenepo ndi pamene anthu tinafufuta mbiri ya chigawenga chimenechi kuchokera nthawi imeneyo kufikira pano sizinayambe zachitikanso ngati zimenezo kubwera wina ovutitsa choncho m'mudzimo ngati mmene amapangira wina pano podaona kuti ah, mugulu lache munali anthu ena amene akabanda akabanda chigawengacho koma akakhala enawo ngati kuli kuba amangoba basi ngati mbuzi basi kuba ngati nkhuku kugwidwa choncho koma sikuti ndi ovuta ona kuti amamenyana ndi anthu kapena ndi ovuta ona kuti amamenya anthu kapena iye sakhapika iye amatha tikamugwirabe ndithu amatha kumukhapa ma- kuona kuti mwazi chani mwazi kutuluka koma akakhala iyeyo naye mphona kuti timana kuti mwina m'mudzi monsemo palibenso kapena na kuti mulanje yonse palibenso anapanga mbiri yoti kupita inuyo kumulanje kwa kufunsa kuti kodi sinjani bwanji anthu akuuzani ndithu kuti Sinjani anali munthu woopsa amene sakukhapika akakhapika nde titawafunsa ife anganga athu anakamba ona kuti anamvera nthani achapitira nayo ndiye kuti kuti munthu akangoti sakukhapika utenge mtengo wake utenge mtengo kuti uphatikize kenako upeze nthochi imene wangopeza kumene ukaukhapa kamodzi ndi kamodzi pamene munthuyo ukapita kwa kukamukhapa malo amene uka ukamukhapawo nde amakhala kuti malo ajawo akukhapika ndithu koma chifukwa cha mankhwala amakhala akhapika ndi ukamukhapa malo aja amakhapika ka kamodzi chani kamodzi ndi kamodzi koma taona kuti palibenso munthu amene angalowe malo mwa iye chifukwa iye amakwanitsa kumenya olo anthu okwana teni nthawi imodzi kuwagonjetsa anali munthu amphamvu kwambiri